an balima sakpro tv lagɛbaw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi nin ye aw ka bamanankan kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ nin jɔkun in kɔnɔna na k'a lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ aw fo ka waleɲumandɔn ani k'aw barikada ani k'a ɲin'aw fɛ sanga an'a ka waati bɛɛ aw y'abɔne sakpro tv media la walasa ka se ka kunnafoni lakika sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnna an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ min ye an b'a jira aw la k'a fɔ samedi tɛmɛnen n'o bɛnna juin kalo tile mugan ani fila ma san ba fila ani san mugan ani naani min ye kolonɛli asimi goyita a n'a ka gouvernement maa damadama o taara min ye gɔngaso birikiden fɔlɔ université min n'a ɲɔgɔn tɛ afrique de l'ouest kɔnɔna na ka taa birikiden fɔlɔ ni k'a da gɔngaso komini yɛrɛ o kɔnɔna na min ye gɔngaso yɛrɛma kafo mɛri monsieur abudramani kɔnɛ ani min ye sikaso guvɛrinɛri ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ a kɛnɛ kan ka d'a kan a ko bonya a n'a karama a tun dalen bɛ o kɔrɔ maaw bɔra i n'a fɔ kɔnɔkulu ka gɔngaso fa i n'a fɔ dakɔnɔɲin ka sanga ni min ye monsieur abudramani kɔnɛ a ka wulikajɔ a n'a ka cɛsiri a n'a ye wele min bila fasokɔnɔmɔgɔw bɛɛ ka se ka bɔ ni ka kolonɛli Asimi Goyita ni ka kunbɛn a ka komini yɛrɛ o kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ale kɔni sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala ko nin ye fɛn min na la an ka tariku kɔnɔ wa fana fɛn don a diyara ale ye kosɛbɛ jango a ka komini kɔnɔmɔgɔw minnu sɔnna ka don kelen ni k'a bila kɛrɛnkɛrɛnna samedi don juin kalo tile mugan ani fila san ba fila ani san mugan ani naani k'a labɛn kolonɛli asimi goyita a ka nali sikaso region kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnna gɔngaso komini kɔnɔna na o ye fɛn a diyara ale ye kosɛbɛ a y'a jira k'a fɔ birikiden fɔlɔ min kɔni dalen filɛ nin ale bolo ko nin ye kunnawolo ani k'a dɔn k'a fɔ sankɔrɔta ye a ka komini ɲɛtaa baaraw la fo ka taa bila sikaso yɛrɛ komini ɲɛtaa baaraw kɔnɔna janko min ye k'a dɔn k'a fɔ ekɔliden minnu kan ka taa bamakɔ ka se ka olu sen sɔrɔ yan halisa an bɛ to asimi goyita a ka nali kɔnɔna na sikaso region kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ jamanakuntigi kolonɛli asimi goyita a nalen sikaso ani min ye k'a dɔn k'a fɔ mɛrilakaw dugutigilakaw i k'a dɔn k'a fɔ fo ka taa bila perefew ani kɔmandaw caman o kɔni ɲɔgɔn ye ani min ye k'a dɔn k'a fɔ asimi goyita a taara foli kɛ sikaso kan cɛba kɔnɔna na fo ka taa dɛmɛ ni k'o ta k'o ɲɛsin musow ma i k'a dɔn k'a fɔ minnu cɛw kun tora jamana kunmabɔli la faso yɛrɛ gun kan an b'a jira aw la k'a fɔ asimi goyita a y'i k'a dɔn k'a fɔ o ladiya ni ka donbolo kɛ o ye o ka se ka o yɛrɛ dɛmɛ walasa min y'i k'a dɔn k'a fɔ u ka denbaya olu kana kɛ falatɔ ye o kɛnɛ kan bilen min ye k'a dɔn k'a fɔ jamanakuntigi asimi goyita min ye k'a dɔn k'a fɔ sikaso échangeur ba a y'o k'a dɔn k'a fɔ o baara o dayɛlɛ a y'o baara kɛ fo ka taa bila stade babɛnba tarawele la o ye o min baara n'a kurunbonkari i ka dɔn k'a fɔ a kɛra jamanakuntigi fɛ samedi don juin kalo tile mugan ani fila sanba fila ani san mugan ani naani a kɛnɛ kan min ye i ka dɔn k'a fɔ maaba caman o bɔra sikaso fan tan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na k'a daminɛ mɛrilakaw dugutigilakaw préfet commandant ani i ka dɔn k'a fɔ donsow minnu y'u ka nisɔndiya ni k'a jira k'a fɔ min ye i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi asimi goyita a nalen a ye ŋɛniba bɔ i ka dɔn k'a fɔ jamanadenw sen na kɛrɛnkɛrɛn min ye lakana fo ka taa bila sɔrɔ ani yiriwali a y'o baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen bila sen kan an b'a jira la k'a fɔ jamanakuntigi asimi goyita a ye kuma ta a y'a jira k'a fɔ nin waati in na tiɲɛ don san naani tɛmɛnen kɔfɛ malidenw kɔni ye gɛlɛya caman kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ a tɛ taa fiyewu ni gɛlɛya kɔni tɛ n'an ma ɲɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya i ka dɔn k'a fɔ ani an ka yɛrɛ ta f'an ka gɛlɛya de muɲu yanni waatinin cɛ asimi goyita a ye foli kɔni kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin u ma k'a jira jamana kɔnɔdenw na baara kura bɛ sen na walasa min ye jamana i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛtaa a ka se ka sabati cogoya min na ka sanga ni asimi goyita a ka wulikajɔ ye min ye i ka dɔn k'a fɔ l'AES jamanaw yɛrɛ kɔnɔna na ni k'a daminɛ mali nizɛr ani burukina faso

o banfula o y'a jira k'a fɔ a kɔrɔ kɔni ka di kosɛbɛ wa a tɛ di bɛɛ ma nka fugula in tala k'a di jamanakuntigi asimi goyita ma ibrahim fɛ k'a jirala k'a fɔ bi bi in na i ka dɔn k'a fɔ maa kan ka dannaya da a kan sabula a ni masakɛya o ka kan an bɛ don min na fo bi bi in na ka d'a kan asimi goyita a nanen a ye maa caman ɲɛ yɛlɛ ni ka dusu di malidenw ma farafinna fo ka taa bila farajɛla ma walasa farafin ka se ka a yɛrɛ ta o tɛmɛnen kɔfɛ k'a to burukina faso asimi goyita a ma sɔn ni ka kɔ don malidenw na minnu kɔni dagalen bɛ burukina faso jamana kɔnɔna na asimi goyita a n'a ka gouvernement o wulila ka malidenw kɔni sɛgɛrɛ burukina faso jamana kɔnɔna minnu kɔni sigilen don i ka dɔn k'a fɔ tunga fɛ asimi goyita i ka dɔn k'a fɔ a taara a y'o bisimila wa a ye kuma nasigiya ni k'o kɛ o ye ka d'a kan o bɛ danga mun na bi bi n'an ka jamana kɔnɔna na asimi goyita a ye foli kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin malidenw ma minnu tun bɛ burukina faso jamana kɔnɔna na ka na ɲinili kɛ a y'a jira k'a fɔ nin waati in na tiɲɛ don an ka jamana tun bɛ gɛlɛya kɔnɔna na wa an ka jamana maa kɔni bɛ se k'a fɔ ko bi bi in na ko mali kɔni kɛra anw ta ye ka d'a kan san naani transition kɔnɔna na a tɛ taa gɛlɛya kɔ dɛ nka n'a ma ɲɛ malidenw kɔni sɔnna ni ka gɛlɛya muɲu i ka dɔn k'a fɔ ka bolo da u dusu kan walasa transition ka se k'a ka baara ko ɲɛ a da sera min ma o y'an ka carte biométrique carte biométrique min ni malidenw kun sera k'o sɔrɔ fo ka taa bila a ɲɔgɔnna caman de ma ka lakana ni ko sabati mali fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na malidenw kɔni y'a jira k'a fɔ olu kun sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyala kosɛbɛ Asimi Goyita a n'a ka gouvernement kɔrɔ ka d'a kan min ye i ka dɔn k'a fɔ jamanakuntigi a nalen a bɛ ka baara caman de kɛ jamanaw i ka dɔn k'a fɔ lakana a ka se ka sabati i cogoya min na an balima bamanankanmɛnnaw aw gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye bi kunnafoni nasira kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔna ka se k'aw kunnafoni o de kɛra nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya jamanakuntigi Asimi Goyita a ye minnu salon min dabɔ Sikaso fo ka taa bila Burkina Faso jamana kɔnɔna na o de kɛra nin ye ka sakpro tv media maaw bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ ka an lamɛn nin waati na ni k'an lajɛ farafinna ani farajɛla aw kana ɲinɛ k'a yɛrɛ abonné i ka dɔn k'a fɔ ka foli kɛra ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma ani an ka sponsorw k'o fo k'o waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na an ka ambassadeurba an b'a fɔ n'o ye bɛlɛdugu bamanankɛ ye umaru jara k'a fo k'a waleɲuman dɔn ale y'an dɛmɛba ye kosɛbɛ jɛmukan yɛrɛ o kɔnɔna na fo ka taa bila sirakɔrɔ morikɛ kelen ma karamɔgɔ dawuda tarawele an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na aw kana ɲinɛ minnu b'a fɛ ka kɛ sponsor ye a ye wele ka na an ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa min ka dɔn k'a fɔ aw bololafɛnw o ka se ka lakodɔn farafinna ani farajɛla an b'a fɔ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ